Ndabwera ndi video iyi ndifuna muyionere kumapeto kwake ndiyankhula chonde azifumu taonerani video imeneyi. Mwana ameneyu dzina lake ndi Ekwami Ebede amachokera ku Nigeria. Mwana ameneyu anasowa mu December akupita ku school sanabwererenso akhala akumusakasaka koma mwanayo samapezeka. Nde dzana mayi ake anali pa ulendo ndi sister wake Akuyenda, sister wakeyo anaona munthu ofanana ndi Ekwame Ebede nde anauza mayi ake, mama nkhala ngati ndaona Ekwame Ebede. Anapanga new turn ndotsika mgalimoto muja kumfikira mwana uja anampezadi Ekwame Ebede ali openga nde mayi aja anayamba kulira mungathe kuona mmene aliliramu. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. kumpeza mwana wako ali chonchi sukudziwa chimene chinamuchitikira mwana wako aa ndiye ndabwera ndi video imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mudziwe zinthu zimene simuzidziwa mwana ameneyu anapengetsedwa misala anamukhwimira zimenezi ndi zakomoni ku nigeria ungathe kungokhala padeni pano anthu nkubwera zopanga kidnap kapena tumayenda munsewu ndikupanga kidnap kuwapangira za mankhwalazo ndikukutaya olo kukupha kumene ndi zakomoni komano vuto ndi ili anthu amatenga zimenezi ndikumabwera nazo maiko osiyanasiyana ngati ku joni ku kenya zinachitikako zimenezi ku pretoria gomola zinachitikanso zinthu ngati zimenezi mwana wina anadula khosi mayi ake ndotenga mutu uja ati ankakagulisa kwa ma Nigeria mpakana pano mwana uja anathawa ndi mutuwo sapezekaso. Kwa anthu amene mmakhala ku Gomora nkhani imeneyo ndikutha kuziwa zoti mukuyidziwa zinachitika zimenezo ku Gomora, Pretoria, ku Hercules. Akatenga mutuwu amakapangira mankhwala, mankhwala ake ena afuna kulemera ena amakagulisa kwa ma pastor, ma pastor akagula mutu uja amakawuyika mtchalitchi kukumbira pansi kuika m'tchalitchi muja ndikupanga mankhwala awowo ndi cholinga choti azitha kupeza mphamvu zopanga zinthu zodabwitsa muzione mapasta ambiri ukafikira ndudwala pasta amangokuuza dzina lako ndiwe wakuti umachoka kwakuti bale wako wakuti mphamvu zopangira zimene zijazo zimachoka kwa anthu feri ndiwe munthu ndafunanso china chake chochoka kwa munthu. Ena amadula miyendo, manja, kumakakapangira mankhwala awowo ndi cholinga chofuna kulemera, ena ndi cholinga choti azipanga zodabwitsa m'matchalitchi mwawo. Zikuchitika zimenezi. Mapasita ambiri akusamba magazi a anthu. Koma mphamvu zonsezo zikuchokera ku zinthu ngati zimenezi za kumidima. Zili ngati mapanado amene timwamwawo. amatenga ubongo wa munthu kumangira mapanado izi ndi izi anthu ife ndikumamwa ndikumachira nkani muzaone anthu a post amati apostoli mm -mm, mazowe ah, amati apostoli ku malawi mazowe samamwa mankhwala amene timagula mushopu chifukwa amadziwa zakuti mankhwala amenewa akuchoka mu thupi la munthu nkani samamwa Nkani iwo amamwa zachilengedwe nde akuluakulu chonde kumakhala osamala ndikudziwa anthu ambiri mukamayenda usiku mumasiya ma foni mumasiya ndalama ndikumapita ah ndikaonere mpira kumapita ku mpira kuja koma anthu panopa sakufuna zinthu zimene uli nazo akufuna iweyo iweyo ndiye ndi ndalama pali ma private clinic ambirimbiri akufuna magazi akufuna ziwalo za anthu Nde akakugwira ali ndi ma connection amakagulitsa ziwalo zija, amakagulitsa magazi aja, mabeseni amagazi. Akupha akuchotsa magazi aja kuika m'beseni chonchi ndikumakagulitsa ku ma private clinic. Zikuchitika zimenezi. Dziko ili akuluakulu eti lili ndi mbali yoti anthu ambiri simumadziwa ndipo mbaliyo ndi yoipa. Kuli mabizinezi oipa kwambiri, onyasa amene anthu akupanga. Ndiye chonde akuluakulu khalani osamala osamayenda usiku. Pamene mwakhalapo muziziwa zakuti inuyo ndiye ndi ndalama. Ndiye osaziphwekesa akuluakulu. Khalani osamala. Kunja kuno kwaipa makamaka ma Nigeria amenewa osawayandikira. Osapanga nawo ubale. Muone panopa ma tchalitchi akuchuluka kwambiri nde yangolowa business wina aliyese afuna azipanga zinthu zodabwitsa kuti mupite ku Nigeria zimenezi sizachilendo azibusa ambiri akhala akupezeka ndi ziwalo za anthu mitu ya anthu anayikwilirakwilira mma tchalitchi sizachilendo komano vuto ndi ili akuzitenga zinthu zija abwera nazo mmaiko ena nde chonde kwa anthu amene sitikudziwafe tizikhala osamala akuluakulu